lero ndikufuna ndikuwuzeni nonse aku area 30 ku state house a mu chipani cha mcp ndi ena nonse amene mmadana ndi chilungamo amene simmafuna kuwuzidwa chilungamo pamene mukupanga zonunkha pamene mukupanga zolakwika kuti m'malawi muno muli anthu ena olimba mtima amene samaopa konse ndipo mmodzi mwa anthu amene samaopayo ndiye ndi ineyo ndipo ine palibe amene angandinyumwise olo mutapanga mapulani otani kuti kaya mufuna mundiphe kaya mundimange kaya muziyendayenda ndi magalimoto kundisaka ineyo ine sindimanyumwisidwa ndipotu mmene lilili dziko la malawi lino anthu ake akuyenda okufa ifa kale ndiye musamaopseze anthu kumanena kuti aye tikumusakasaka boni kalindo ineyo ndilipo ndipo sindizachoka malawi muno dziko langa ndilino nabadwiramo muno kwathu kumulanje mmuzi mwa njeza ndipo aliyense amandiona kaye pakali panopa ndi mmene dziko lanuli lavundira kusowa kwa mafuta, njala, chani, ineyo ndikumachita kuyenda pansi, ndipo amene mumawatumawo kuti azipha anthuwo sangandiphonyetu iyayi, ndimayenda bwinobwino pansi osawopa wina aliyensenso opanda bodyguard. Ndiye ndinangofuna ndikuwuzeni kunena kuti mukamapanga manyaka anuwo ndikumaopseza anthu ena, ineyo mundichose mu list imeneyo ya manthayo ndipotu ineyo chichitikireni zomangidwa za akaliyati ndili mu lilongwe mwemunotu ndipo lero ndikupita uko ku 23 uko cha ku barracks uko kwachitika maliro achibale ndikupita kumenekoko ndikakhala pa maliro amenewo ndikachoka pamenepopo ndiyenda ulendo wa dedza kwa amene mukundifuna amene mwatumiza anthu ati akundisakasaka ineyo musapange manyazi mubwere ndipo ndibwerezenso ngakhale kuti ena ndikapereka nambala yanga amaipambi- amaipangira propaganda kumalankhulira zopusa mma facebook ndi ma whatsapp ati kufuna kuti ati ine mbiri yanga iyipe iyoyi aliko amalawi kunja uko amene akulifunira dziko lino zabwino ndipo amenewowo amalawiwo amandipempherera sinimaopa wina aliyense kwa amene mukufunafuna kupha boni kalindo kwa amene mukufuna ati kumanga boni kalindo kaya apolisi amene mwasiya ntchito yanu komanso anu mwasanduka a mcp tengani cholembera 0 ma 9 awiri 3 6 5 ma 0 atatu 5 kuyimba foni imeneyo kapena kuyichita track foni imeneyoyo kuti muzapange zimene mukufuna ine sinimawopa wina aliyense ndipo muuzane mmakampu mwanumo mukamapanga mapulogalamu anu opusa ofuna kubera zisankho ndipotu ndifuna ndikuchiteni encourage inuyo a mcp palibe china chilichonse chimene mungapange kuposa kubera kuti mulowe mboma inuyo kuyima one on one ndi ba presidential aspirants ena apopo president wanuyo kumusiya apo palibe voti imene angatole koma inuyo kuti muwine mubere basi choncho musamaopseze anthu mu dziko la democracy chifukwa muzaona zinthu zoopsa siku lina dziko lapansi makamaka ku mbiri ya mpingo wa katolika mawa pa 1 novemba komanso pa 2 novemba ndi masiku ofunikira kwambiri 1 Novembala mu mpingo wa Katolika ndi tsiku limene amakumbukira anthu onse oyera, amuna ndi akazi, amene anagwira ntchito zabwino a, ali moyo pa dziko lapansi. Ndipo anthu amenewa amapanga mwambo winawake wapaderadera owapempherera, owapempha kuti achotse nkhawa, achotse mavuto amene ali nawo pathupi pawo, m'banja mwawo komanso mwina dziko. Ndikanapempha inu a Katolika komanso a Malawi nonse akufuna kwabwino, kunena kuti tiyeni tiligwiritsire ntchito tsiku limeneli la 1 Novembala padziko lonse lapansi pamene Akatolika amapempherera anthu oyera. Kunena kuti anthu amenewawa alipemphererenso dziko lino la Malawi malinga ndi mavuto amene tikukumana nawo. Ndipo mmodzi mwa anthu amene amachitidwa regarded kukhala oyera ndi Papa John Paul wachiwiri amenenso anabwera kuno ku Malawi anaponda nthaka anakacheza ndi Bakili Muluzi 1996 tu ife tili ana. Ndipo inu Amalawi akufuna kwabwino amene mmakondadi dziko lanu munaona zimene zinachitika ma wonders amene anachitika mu dziko linolo ma wonders atabwera uh, pope john paul the second mmalawi muno munali mwayi muno munachitika business boom muno munachitika zinthu zimene anthu sanaziyembekezere ndimafuna kuti tiyeni titengerepo mwayi wa mawali pa 1 novembala kuti tipempherere dziko limene atsogoleri ake angoba kuti tilipempherere dziko limeneli mulungu alimvere chisoni anthu ake akungofa anthu a mmalawi angofa ndi njala koma asogoleri alibe nazo ntchito asogoleri alibe welfare ya amalawi iwo ali busy kumaba ndalama simungakhulupirire inu amalawi kunena kuti president chakwera ndi gulu lache pakali panopa agwirizana kuti atenge 6 biliyoni 6 biliyoni azigawa kwa mafumu azigawa kwa anthu ndi cholinga kuti azawine chisankho cha 2025 what a shameful president mmene dziko lilili mafuta asoweramu 6 biliyoni kuyitenga 6 biliyoni angakhale mafuta angati kuyitenga 6 biliyoni angakhale mankhwala angati muzipatala kuyitenga 6 biliyoni mungamangire masukulu angati kuyitenga 6 biliyoni mungagule chakudya chokwanira bwanji koma tilibe nzeru atsogoleri athu ndi opanda nzeru ali bize kutereko dzulo anali ku ntchisi lero Akutenga 6 billion yomweyo kupita nayo ku Salima ndi ku Nkhotakota. Inu a Malawi mudziwe musegule mmaso mwanu kunena kuti tili ndi president amene saganiza konse, amene ma advisers ake onse amene ndi makape okhaokha sakuganizira za umoyo wa anthu mmene alili Malawi leroli fuel pena paliponse wasowa, chakudya mu Admarc mulibemo, anthu akugona ndi njala, anthu akufa ndi njala. Lero wina wache angatenge ndithu 6 billion ndikumaseweresa kumawapasa anthu ndikumawauza mafumu kuti zilembani anthu cha nzika chawo muzilembapo nambala muziwapasa ndalama chifukwa chokuti chofuna kuwina chisankho bambo wa nzeru samatenga ndalama kupita nayo kumowa ndikumakamwera mowa pomwe pabanjapo palibepo chakudya bambo wa nzeru amasamalira ana ake ndi mkazi ache Chimodzimodzinso mmene anthu amamusankha Chakwera, Amalawi tinali ndi high expectation kunena kuti tikhala ndi President opemphera amene ati akhale ndi welfare ya Amalawi. Amalawi mmene akuzunzikira ngakhale amene ali maiko akunja muna ati mupite mukawaone eniyo mmene umoyo umene ukukhalira anthu even pa South Africa pompa amaliraatu anthu ku South Africa kufuna kuti abwerere kwao koma amazifunsa mafunso kumanena kuti kodi tikabwerera tizikapanga chani? Lero mcp ndi president Chakwera ali busy kuba ndalama za boma ndi cholinga kuti ndalamazo aka mmene azibamu atazawinenso zisankho za 2025. Atsogoleri ena mbuyomu akanati azipanga moyo wa Chakwera Malawi sindikukhulupilira kuti akanakhala ali pano. Panopa tikunena pano mma meeting mwawo agwirizanamo another plan yonena kuti madera onse amene asali awo ngati aku southern region eastern region northern region mmene mumu masiku amene a MEC akukhazikisamo akalembera azikatenga chimanga azikagawamo ndicholinga kuti anthu chifukwa cha njala chifukwa chosusuka azithamangira kuchimanga kuja azikalandira chimanga chija nthawi yomweyonso azikachita demand ma id kunena kuti tipaseni id azikoperapo nambala ija azikalowesa ku 43 kumene kuli makompyuta awo While madera amene ali awo ndi awa mukuona tsopano president ali busy ali pa campaign trail yonama ngati akucheza ndi mafumu koma akuwauza mafumu mmene momwe akudusamo aa mafumu ake alemba kale maina a anthu kuzera pa za nzika kuteroko uja wagwidwa ku nkhotakota ndi ma za nzika zambirimbiri uja amene ujatu samangidwa Izi ndiye mukhulupirire a Malawi amene uja samangidwa nkhani imene ija ingozizira monga mmene zimazizirira nkhani zina. Pali anyamata opusa kwambiri a mcp amene akubweretsa nkhanza muno Malawi a lot of nkhanza uh, atrocities koma samamangidwa. Choncho pakufunikira kuti ziko lino tilipempherere kunena kuti pa 1 November a Katolika amakhulupirira anthu onse oyera amuna ndi akazi amene anagwirapo ntchito zabwino ali moyo ndipo ife kuno ku Malawi tinadalitsidwa chifukwa Papa wachiwiri anabwera 1996 uko ku kwacha ndipo mmalawi muno munali mtendere komanso pa 2 novembala ndi siku limene mpingo wa katolika umapempherera ndi kukumbukira anthu onse amene anamwalira tiyeninso amalawi tigwade pansi tipemphere kuti tiziwe chimene chidapha abale athu kuphatikizapo saulos chilima ku chikangawa kodi chidachitika ndi chani pa 2 novembala ndi masiku awiri amenewa 1 komanso 2 amene ali so special ndipo kumachitika zinthu ma wonders zinthu zozizwa makamaka munthu mukamapempherera ndi mtima wonse kwa mulungu inetu ndikuwuzeni amalawi abale anga osauka pempherotu ndi chida choopsa kugwada pansi pamaso pa, pa, pamaso pa mulungu olo kupereka nsembe kumene kale lija makolo athu ankapereka nsembe azungu asanafike kupempherera kwa chisumphi namalenga kupempherera kwa olenga zuwa kupempherera kwa namalengayo zinthu zinkachitika choncho tisaphwekese iyayi tiyeni tipempherere ziko ili abale Mazibusa onse a genuine tiyeni tijoine mpingo wa katolika pa 1 Novembala pamene akupempherera anthu onse oyera komanso pa 2 Novembala pamene amakumbukira anthu onse omwalira, anthu onse okufa, azibale athu amene anamwalira, kaya ndani wathu amene anamwalira wokondedwa athu tiyeni pa 2 Novembala pano tiapempherere, tiauze mavuto mene ankapangira kale lija makolo athu amapita pa mitengo ya msolo, mtengo wa mpoza, mtengo wa mkuyu ndikumakathira nsembe tiyeninso ife pa 2 pano tikathire nsembe pamenepo, tiauze abale athu za mavuto amene ali kuno ku Malawi. Kalekalelo anthu ankatero ndipo zinthu zinkayenda, olo kupempherera mvula kumene, zinkatero. Koma panopa Satana analowa muno m'Malawi, zonse zikuyendera sataniki. Ndi chifukwa chake olo titatengana ndikukazaza mu Kamuzu Stadium, mu Bingu Stadium, Mzuzu Stadium kupempherera mvula, mipingo yonse, sizingatheke chifukwa chonena kuti Satana wakula. Choncho ineyo ndikufuna ndikumemezeni Amalawi kuti tiyeni tijoine mpingo wa Katolika, umene mapemphero awo amakhalanso ndithu mapemphero wokhwima bwino, mapemphero womuopa Mulungu. Ndipemphe ngakhale inu Asilamu. Ndi mpingonso wina umene umandisangalatsa ineyo, mpingo wa Asilamu. Amapemphereranso zenizeni, kumachita kumva kunena kuti munthu akupemphera uyuyu akupemphera. atavala zinthu zawo zoyera tiyeni tipempherere ziko ili ndipo ziko ili mulungu alipangise alipase zodabwisa apa- apereke zozizwa mu ziko lino chifukwa tikapusa tonse tifamo usogoleri wanji wont- wotere usogoleri okuti akusogolerayo ati ndi mbusa koma akuoneka ngati sanambe wakhalapo mbusa akungolekerera zinthu zopusa zikuchitika munomo m'malawi ndipo ati pakali panopa ati akonza pologalamu yokuti azichosa apolisi ntchito aziyimisa ntchito apolisi ena amene akuwaganizira kuti amene akumapereka ma information kwa wa bakili muluzi kwa wa ntanyiwa komanso uh, bon kalindo ati apolisi ndi amene akupereka akuwakayikira ndipo ali pa ndandanda last week kunali meeting kuti achose apolisi onse amene akuwakayikira komanso ena amene akuchokera kumwera ati amenewo ndi amene akumapereka information ma information itu akuchoka mu area 30 mwanu momo ma information akuchoka ku state house konko kwa anthu amene akuona kuti ali disgruntled ndipo simungakhulupirire kuti ochewa ndi okwiya kwambiri ndi ulamuliro wanu a real mchewa sakusangalala ndi ulamuliro wa chakwera ulamuliro umene sitikuyembekezera kuti upindulira amalawi ulamuliro umene waonesa mavuto oopsa amalawi choncho musanamizidwe inuyo ati aboma komanso inu a mcp amene mmagwira ntch- ntchito ngati apolisi koma muli a mcp musataye nthawi yanu ndikumaopseza apolisi anzanu musataye nthawi yanu kumaopseza ma